obi adịghị m mma achọrọ m ka m pụta taa taa ka m gwa m ndị Igbo okwu iwe na-ewe m o taa taa ka ndị Hausa biniri were ụkwụ move ije nawa be Sardauna of Sokoto gwa Sardauna of Sokoto na ọ bụrụ na Peter Obi achịghị 2027 army ya-etake over still anyị nwa wụ ndị Igbo anyị ka nọrọ n'ọfịs anyị na-ekwu na Peter Obi ejeghị aje 2027 na Peter Obi ejeghị emenwu ya na Peter Obi ejeghị emenwu ya na Jagaban bu ego dọba na ibe Jagaban ji eke billions of naira ibele na-emekwa unu ndị Igbo kedu onye mere anyị ụdị ibe a kedu onye mere anyị ya Nnamdi Nnamdi Kanu ka akwụrụ ọtọ tụgo ya na Sokoto Caliphate ọ nọdụ di ya kedu onye ya-ejenwuru anyị o nwehe Peter Obi apụtakwana unu rụkọcha n'ọfịs ndị nwechara ego ndị kwesịrị ikwu okwu na ana Igbo a Igbo egee ya na-ekwu na o nwehe ebe Peter Obi na-eje ị wụ Chukwu ka m gwazie gị na ụmụ odeji ji na-ekwu na 2027 na Peter Obi ga-achị na ọ bụrụ na ọ ga-ewin o nọ na Peter Obi ga-achị maka na ọ ya-ewin nọ na ọ ga-achị o nwere o nwere onye mụ na ya na-abụ na-ekwu okwu ọ sị m chi Peter Obi na ọ na-egivu chichi ndị Igbo ka m gwa unu Yoruba akarịhe anyị n'ego nọ na ọ na-awụ oge ọchịchị ruo yoruba wekọta ego ba ọnụ were eme ihe bara uru o ruo n'oge nke anyị onye ọ na-agbasasịa echetara m ụbọchị ebuka obi mere sọtara mara m na ọ ministry ya ka o mepere ndị ndị igbo na amerịka ama m how many millions of dollars ha tụtara ba nyere ya ndị igbo nọ uk ama m ego ole ba tụtara ba nyere ebuka obi ndị igbo nọgasị african countries ama m ego ole ba tụtara ha nyere ebuka obi na ọ na-emepe chọọchị 2027 ị bụrụ onye igbo tụọrọ nwanne gị vidio ka oge ya ị nọrọ amerịka ị ya-eji aka gị mee campaign ndị amerịka tụọnụ ego pụta ndị igbo na amerịka ndị nọ london tụọnụ ego pụta ndị nọgasị country niile dị iche tụọnụ ego pụta ka anyị na ndị yoruba maa aka ego ebe ọ nwere ego ka a ya-eji eje 2027 ka anyị na ba maa aka ego na 2027 na unu tụwa bụ natasịanụ ka anyị supportụọ Peter Obi ka o nwee na ibe anyị menwuru achieve mpụta anyị pụtara ụwa ka oge ofu akụkọ ka a na-akọ Peter Obi ejeghị ejenwu na ebe a hapụrụ Peter Obi naanị Peter Obi na-amagharị everywhere ebe ọ wụna Peter Obi na-amagharị everywhere o nweghị ndị Igbo ma ndị a na-etu ọga ndị ọga ga-anọdobe Peter Obi nso iyi n'anya n'akụkụ ifu Muhammad kama ndị ọzọ ha onye ọwụna onye ọwụna fesie business ya iti otu nwụrụ anwụ bata be m sị m Tinubu 2027 onye na-akwụnwu ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ọ n'ọchịchị Tinubu ka m nọ wee ma na mmadụ ji amụ nwa na mmadụ nwere ike ịmụ nwa ọfụma ahụ nke a mụrụ ọfụma na ọ bụ nke e mere operation with 500,000 onye mezie operation o ruo 1 point something million up n'ọchịchị Tinubu ọchịchị Tinubu ka a na-agba fuel fuel a liter fuel 1600 naira gas ego na 2000 something a liter n'ọchịchị Tinubu ị pụta sị Tinubu 2027 ala gbagbukwe gị na 2027